with 10 others. Then um, ha na-echeck ndị ọ kpọrọ last eventually ha hụ nọmba my sister kpọwa ya si ya na ha ji nwanne ya nwoke na ha chọrọ 10 million or ha egbuo ya ree his parts ya etiwe sị ele nwanne ya nwoke ọ- ya akpọọ my elder brother onye ahụ aza ya akpọọ nwa nke ya nwa ya nwoke ya ajụwa ha olee kpọọ aha ha akpọ again si elder brother akọ ha abawa na-akpọ ya iyi si ya your brother pastor that uh, his pastor that uh, his uh, stupid jesus and all those things anyway ejijiri ya kemgbe ahụ nwanne m nwaanyị ahụ nọ panic attack because um, onye nke tọrọ di ya who happened to be a supermarket uh, nwere chains of supermarket na ụmụahịa ndị bi ụmụahịa ga na-anụ obiọra supermarket ndụbeze supermarket and a couple of them ọ the man nwe ya they kidnapped him akwụchakwa ụgwọ ha ebupụta ozu ya so that panic nọ my sister n'ahụ well kemgbe a ha na ha akpọ ya the bottom line abụrụ na yesterday na ewerele 15 eh, 10 million ha sịbu na ọ 15 million megide ya bie na 10 ewere 10 million ga-abụ ihe Eh, nwunye the man ewere ya gaa um, together with 50,000 o ji n'aka asị ya ngwanụ na ha release di gị ma condition ọ nọ ụnụ ji gbaa moto ha nara ya the 10 million nara ya the 50 million um, ya eruzi today

Um, that's how they found themselves n'ime ọhịa. This is um, uh, that Owerri road, Owerri Onitsha road. Ha findizi onwe ha n'ime ọhịa. Ego ebute ha gara bunyekwanụ ha today. I think is either Amakohia or Akwakuma ha gara dropụrụ ha ego. So but ihe m ji na-eme voice note a bụ what the pastor said na ihe ọ hụrụ. The pastor sị na ha dị 10 four people na-enweghị mmadụ dị anọkwa n'ebe m, they shot them instantly na ha dị four agbagburu n'otu ahụ a na-agbagbu ya ka ndị na-abọ mmadụ na-abọ ya na ka a na-abọ ọkụkọ ka eseparate organs na ndị na-azụkwa ha na-abịa na that Imo State ya nwa ha bịara kegide n'eriri ụkwụ ya abụọ kpọwa ya isi n'ala ka ya agba ya boot mana the shocking thing bụ na ha si ya na ọkwa ndị Igbo si na ha na Fulani ga-eme that they are here na ha ga-egbugide Igbo one by one na-egbu ha until there will be no men left to challenge them and then the full blown out war will come. na they have come and that this place forever belong to them ihe a bụ ihe ha gwara pastọ then pastọ akpọrọ ha baa ọ sị there is a camp existing camp na ihe ya hụrụ dị adịghị less than 300 men not less than 300 men na ha na-apụ na-abata ndị na-aga azụ ihe oriri na ihe osisi ma ndị na-abọkashị mmadụ na otu a ka anọdụ ya n'ime ọhịa this will be between um, I don't know so between that uh, uh, ịgbafecha ihe a ba- bawa anyway this thing happened n'ụzọ Owerri Onitsha road as they said ọ sị 300 not less than 300 men and otu ebu ha bata the next day na-ebukọ ndị mmadụ bata ihe m ji na-ekwu ihe ahụ maka ị ma a na-ekwu ihe ndị mmadụ efeel that ị pụọ na street ga-ehụ ndị mmadụ ndị mmadụ eju ndị igbo enweghị plan ndị igbo enweghị strategy onye ọla na-amali elu ndị na-agbọ bekee na-agbọ ndị na-echi echichi na-echi ndị na-aza this and that Nnamdi Kanu na-agwa ndị mmadụ na anyị dị marked out for extermination achịnawa egwuregwu ọ bụrụ na ihe a mere onye ọzọ m sị story bara but this is directly from my second eldest sister pastọ ya na ndị mmadụ nọ n'ime ọhịa sị na ọkwa ndị Igbo na otu a ha nọ here ka ha nọ n'every steeti na they will go silently na-agụrụ anyị before they unleash a full-blown war. And enweghị statistics of how, how much we are reducing. Ọ bụrụ na ihe a metụta m na through my sister, maybe ị gaghị anụ ya, ndị ọzọ agaghị anụ ya, and you think nothing is happening. Anyị nọrọ here, anyị gaa meeting, anyị erie ṅụọ, and we think it's all funny. Onye ọbụla nwere ụlọ nwere ihe na nwee buildings, investment, one thing or the other property and we think it's funny here are ihe enemies nọ na our land okwu and they are killing people every blessed day and we think it's funny anakwa m asị onye makwa connection ya na etu a ga-eji eme ya this is not funny we need to re-strategize why we meet and start talking otu anyị ga-esecure ala igbo because we are out we are marked out for extermination those ga-epoliticize ya ga-asị na hapụ ihe nwanyị a na-akọ is up to you mgbe m kwuru ihe pensioners are na-aga through n'imo steeti because my elder sister was involved ada nne m so na ndị ahụ a pịara ihe na okigwe road junction m na-ekwu ya some people thought i was just um, picking on hope until ya ahịọ ugbu a everybody is aware of it where are those uh, people a na-akwụ ụgwọ anyị anọkwala gbaa nkịtị o. ha echekwe that all is well ndị nke nọ Lagos efeel na ha emene there are mercenaries in Igbo land na-agụrụ mmadụ every day ndị mmadụ a na-efu ụfọdụ kwụọ ụgwọ ha alọghachi ndị na-akwụghị ụgwọ e gbuo ndị na-azụ parts na-azụ ị checkie your village ị ga-ama what I'm telling you gaa your village now mara how many families ị nwere ike ịba na one village alone ị ga-ahụ only maybe 3 400 people out of that 400 people maybe 100 wụzi ndị okenye 60 years and above enwee ike kpazie ha ndị nke ọzọ ụmụaka ndị nke ọzọ ụmụ nwanyị ị hụghị ndị ga-eresist obodo and we ought to start restrategizing and start talking to ourselves because ihe facegekwa anyị dịkwa dangerous ọ wụrụ na m anụ ihe a n'ọnụ my sister aga m asị no this is propaganda na ndị mmadụ sị na ha ga na-agụrụ anyị one one until there will be no men to resist them nakwa ịsa anyị na fulani that they are here and this place is their own forever ihe ihe Ahmadu Bello kwuru 1960 sị na ọ wụ egwuregwu kemgbe ahụ ruo now amụbeghị m that time it is still active so biko ihe a wụ what i want to share onye hụrụ ma ebe a ga-ashare ihe a to organizations authorities ndị dị connected to nwezina ihe gbasara politicians anymore concerning our safety n'ala igbo ndị nwere ndị nwere ike ikwu ụka na this is one helicopter ha ha ka ego ha- ha na-eji azụ one bulletproof vehicle that can go up and uh, do surveillance but nwa onye ọbụla onye ọbụla gbachiri nkịtị anyị na-eri na-aṅụ anyị echekwa na this is life biko um, Onye nwere ebe ọ ga-ashare ihe a let people know this is serious. This camp is everywhere. If there are 300 men in Imo State between that Ụmụaka uh, Awọ Ọmamma that area Ụmụnọha ebe ahụ Mgbidi ọ na e nwere 300 men ị ga-amazi ndị nọ other places otu a ka a na-agụrụ ndị mmadụ yara ndị ya wụrụ ụmụ Igbo mmadụ a na-efu everyday ndewonu